igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m ụnụ asị m nke onye chi ya zelụ a ka m bụ onye nke gị maazị onyekachukwu ma lote na njem anyị bụ ihe mere ka igbo dị n'otu ka igbo hụ onwe ha n'anya ka igbo na-ebi ezigbo ndụ mara na ị na-eme omenala ma ị na-eje ụka ma nke ọbụla ị na-eme ibi ezigbo ndụ kwụwa aka gị ọtọ bụ omenala igbo anyị wee na-ayọ onye ọbụla biwe ezigbo ndụ ya emegidena nwanne ya onye emegidena mmadụ ibe ya a wee na-ayọkwa chukwu sị nke ọbụla bụ mbọ onye igbo ọbụla na-agba bụ ezigbo ihe ya gaziere ya ọpụpụ na mbata anyị ka chukwu okike chebe anyị ọpụpụ na mbata anyị ma weta udo tọrọ atọ na agamnihu na ala igbo be anyị ise okwu anyị ji wee bịa taa maka okwu anyị na-ewetara igbo leaders niile ọ kachasị ndị gọvanọs e nwe na ana igbo wee na-asị na ọ unu a ka m ji maka ya bịa taa wee na-ayọ unu na ihe emebigo ihe mebiri ghasazie aghasa to the level na o rugo ebe unu a ga-arụ ọrụ na ọ bụrụ na unu fere ịrụ ọrụ a this time around na amaghịkwa m mgbe ọzọ a ga-arụ ya unu na-aya ka oil si ada na naijiria oil na-ada na mba ụwa niile unu afụ na e nwe ike in the year 2035 2040 2045 enwere ike nwerozi ihe eji oil eme mana lotekwa na ndị mgbago ugwu na ndị ofe mmanụ nwekwara other mineral resources ha nwee ha ga-eji wee sustain nke ha na ha egwu kịta anyị na-amaghọ maka ya uche onye ọbụla dị na oil lota na ụzọ a rụrụ railway ruo niger ị mara ihe ebumnobi ha mana be anyị ụzọ rail nke gabugoro aga na-adịchakwa odi ma mma sef ka a bịakwara na-ekpekefchie igwe niile dị na ya gbaa gburugburu kpokefchie igwe dị na ya kpofu ya ekpofu ịfụ na olileanya ịlụ dị adịghọ dị nọ na-abịa kwatafụ nke ndị ọcha lụbugoro alụ na amara m ihe obi gị na-agwa gị m wee na-ayọ unu a bụ ndị gọvanọs ka unu gbaa mbọ ka edozie ebe anyị ka unu ga-esi wee dozie ebe anyị bụ unu ma na onye average igbo man ọbụla chọrọ ibi ezigbo ndụ onye igbo ọbụla kpatara ego na-eri ego ya n'ọnụ ọbụla nke a na-aba ndị igbo adịghị eme akpa ata aja ha na-eme nke ọ na-aba ha na-eme a na-afụ ya ya wee sị o unu fụ na ụmụ igbo be anyị na-ego ana na Lagos go ana 300 million kpochie mmiri rụọ ụlọ nke ọ na-abụkwa a nọkatakwa a sị na ọ na industrial area ka ha rụ ya ma ọ nọọ ebe a mapụ for something else a bịa kwalie ya wee na-ayọ o ọ bụrụ na unu nata na be anyị dozie be anyị ka unu ga-esi mee ya bụ unu pụta na steeti ọbụla gọvanọ ọbụla pụta chọọ ebe nwe level land chọọ ebe space dị na anọrọ n'ime town ebe gbakọchara agbakọ jiri akụ dozie na ebe a kọọ ya flower survey ya tinye all the social amenities e need wee road network do- lee ebe ahụ out then survey mara ụdị ụnọ ọ ga-ebu ebe ga-ebu skra- eh, skyscrapers unu emee ya na ụdị na mapụ that area si na akpa gọọmenti ọ bụrụ mbite ego ka unu ga-ebite or unu develop ebe a mapụ ya out see plan otu ọ ga-esi wee dị unu elewe ụfọdụ ana ebe a unu lee ụfọdụ unu eweta ego from ego unu letara that place rụọ mansions unu nwere ike sị side a na ọ ga-abụ 10 story building onye ọbụla goro ebe a ma nlụ less than 10 story building ewe ebe nke ọ bụ 5 ka ọ ga-ebu a sị na ebe a ga-abụ sọsọ 5 story building ọ ma ndị less than 5 story building ị mapụcha ebe anyị wochie structure ọsọ gbagote na onye abịa na-edozi obodo kemgbe unu mechiri ụta ahụ na abaa ya afa ọ bụ na unu amara unu ga-abụ na abịakwute m nye unu afa ebe a bụ ebe ndị ọma enwe ebe ndị ọma area enwe ebe ndị ji ego area enwe ebe ndị bụ mmadụ just were afa bakasị ebe ọ bụ- ndị igbo chọrọ ihe ebe ihe garara ọnụ ịmapụcha ya out idosa na ana ebe a bụ 500 million idosa na ana ebe a bụ 1 billion ụmụ igbo ga-ego ya ihe ha chọrọ ịnụ bụ na ana ebe a wee value ịmakwa ebe m bi ịmakwa estate m bi ịmakwa side m bi ọ ihe ụmụ igbo na-eme dose nke a 500 million a plot dose nke a 1 billion a plot onye feel na ya ji ego ya bịa goro then unu emee ya enwe enabling environment mee ya na ụdị na a ga-enwe group gọọmenti ga-akwụwa to the level na ọ bụ na ị go ana ọ bụ na ego kọ gị ma ọ na ị chọghọzi ya na ị needịrị ka ihe ga na gọọmenti elekwa ya o kworo ego gị nyeghachi gị i mee ebe ahụ o wee value ịfụ na ndị be anyị ga-ewelu speed wee kworata side a emechaa ya unu bịa n'ebe ahịa awa ụma ahịa ga-eto ogologo ahịa ga-aba uru ahịa ga na-ebute ndị mmadụ edozicha ewecha plans dị like this mee ya na steeti ọbụla ịfụ na be anyị ama mma ndị mmadụ ebido batara maka ndị be anyị na-alụcha ihe ha na-arụ na Lagos na-alụcha na other places mgbe ụfọdụ na ha lụsịa agwa gị na industrial areas ha ga-agwa gị na ebe ha golu ana nọ na 33 line ka e were ebe a na adị ewe ọkụ ewe mana ị mara na ọ industrial areas na ọ maka ya ka eji wee tie 33 ebe a mgbe ha ga-achọ ka ha bido usewe ebe a lụọ industries abịa kwakpocha ya nụ na akwakpọkwa ụnọ ndị Igbo na Lagos nke ha adawa ndị awụsa na-abịa emeche business side anyị a ha mee business ihe ha ga-eme ụdị ego ọ sọ ha leta ha ma ngoro ka ma ofu mkpụrụ space ya bụrụzie nke igoro ụlọ ha dị akwụrụ ụgwọ ụlọ ha arahụ n'ime trailer gba ego ha n'ukwu vuru ya naa negodu dangote dangote bụ richest man na afrịka ebe ọ kacha ele simenti ya bụ na Lagos after Lagos ebe ọzọ ọ na-ele ahịa bụ na East enwere ndị ọzọ ke East ego ngwa ahịa mana enwere ebe Dangote welu even warehouse na side anyị mana ọ bụrụ na onye Igbo onye Igbo ga-enwe biggest warehouse na each city ọ bụghị state each city dị side a mana Dangote enwere ka ma ofu ebe ebe moto ya mebiri ọ kpụsara ebe a

40 ahụ ndị 2040 na-enwe ike wozi ihe na-eme side a maka egburigo ebe nke a o buru business ya na Ghana buru business ya banyecha ebe ndị ọzọ ndị be anyị ka na-atụkpu isi na Lagos then ọ bụrụ na unu bụ ndị Eastern governors doziwe ihe a doziwe ya anyị achọwa ihe contract maka ideepen seaport dị side anyị enwe ndị Igbo ji ego ọ ga-abịa enye ya as contract ha were ya ha mee ya ha mesịa ya ha runụọ ya for so and so time then ha wechere ego ha ha handịa ya over to government enwe ndị ji ego ga-eme ya unu asupportụọ ya ọkwa ihe ndị a ga-eme ka be anyị gaba n'iru ebelieve m na ọ bụ na eme ya otu a na ọ ga-adịrị anyị na mma and anyị agaghị echefu unu bụ ndị mee ya maka na ka onye si eme ka ekwesị akpa ya Lotekwa na nka na-ekwu sị, Udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo.